biafra kwenu biafra lienu biafra ṅụọnụ biafra zụọnụ birinụ ka m biri o you are, you are hearing the you are hearing from the Biafra Minister of Minister Biafra Information Minister you are hearing from Biafra Information Minister Lodibe ọmụwa bụ Biafra information minister chairman ndị biafra worldwide st- stakeholder stakeholders ndị biafra kee ife unu na-apanikiri ndị igbo kee ife unu na-apanikiri Eh? unu enidighi panik unu enidighi ị na-egbu onwe unu unu kwesịrị relax otu a si relax ọ bụrụ na ị ma ife biafra nwere relaxịa ọ bụrụ na ị ma ụdị ngwa agha biafra nwere ọ bụrụ na ị ma batalion how many bil- millions of soldiers police kọstọm air force navy ị rịlasịa ọ bụrụ na ị ma how many warship biafra dị- hapụrụ na ocean surrendera from lagos to Akwe, uh, cross river bụ calabar to peninsula bakasi ị kwesịghị ị na-esheki esheki

ndị biafra ka m gwa unu eziokwu anyị ama enwe battlefield na biafra land battlefield anyị ga-abụ abuja sokoto kano zamfara nasarawa adamawa Kebbi, Gombe, Gashua, Lagos ebe anyị ga-eji nwee battlefield Air Force anyị ga-abụ na Benue steeti military base anyị ga-abụ between Biafra and then Edo steeti biafra unu unu mara ife unu arịlasịa na-eselebreti biafra independent maka na ngwa agha anyị nwere ka nke ndị rọshia ngwa agha anyị nwere ka nke ndị ukren ngwa agha anyị nwere ka just nwe obere ihe ka ngwa agha emerika ji katụ anyị ngwa agha biafra nwere kịtaa ka nke ndị briten china na-achọ ka biafra supply ha ha ngwa agha bịa n'ọfịs m na zik n'ọka zik junction ọka n'ọfịs m ị bịa na be m Ngo- ngozika nwakpa agụ esteti ọka ọ na esteti ngozika akpa agụ onye n'ise n'esteti ka m bi ọfịs dị na zik junction ebe a ka ọfịs nọ as biafra information minister na m anọtago maka biafra declaration 2023 na next month ife biafra ga-agba ndị naijiria ihe a ga-eji wee meri ndị biafra wụ only five five weeks i mean one week unu amakwara bụ naijiria enwerọ ihe ha nwere unu unu ne- unu na-atụ ụjọ nkakwụ onye nọrọ na-ama jijiji iche na ọhịa ọrụ na-eti simon ekpa simon ekpa bịa ka bịa sendie ngwa agha maka na ndị eh, fake militant boko haram repe- repentant boko haram na-abịa agbarisi onye amị amị ọ bụrụ na naijiria nwere amị kee ihe ha ji eji agba unu nkịtị agbatịsị unu ndị mmadụ egbu ndị yut mba ihe a bụ ka united nations fụ ihe ha na-eme na ọ bụrụ na anyị achọ ihe ya bụ small thing akwa ị fụrụ ka esi ga-eji ha n'Enugu steeti gụnụ mere Ebonyi steeti na biafra ewegharago ndị gọvanọs niile ị fụrụ ha ncha pakchago akpa ha o ichere ha ndị gọvanọs na hope uzodinma agbaana ọsọ ha ncha hope uzodinma si n'azụ ụlọ gba ọsọ rocha em soludo si azụ ụlọ gba ọsọ eh, Dave Umahi si azụ ụlọ wee gba ọsọ Cross River gọvanọ si na Wike si na azụ ụlọ gba ọsọ gọvanọ ndị eh, Cross River Rivers steeti si na azụ ụlọ gba ọsọ gọvanọ ndị Akwa Ibom si na azụ ụlọ gba ọsọ Peter Obi na-anyụ amịrị n'akwa ya maka na ndị amị jiri emerika ndị Nigerian Air Force ji wee drone fenie gagharịa were fụgodu ụdị ngwa agha ndị Biafra nwere fa na-enye rịpọtụ bido resign ba na-ekwu ihe ndị yoruba yoruba resign agwụgo na army ndị igbo nọrọkwanụ ụnụ aresignkwana ka e gbuchapụ ụnụ e nwere robot anyị mere invent bụ mgbọ 90 days ka that robot ga na-agba mgbọ egbe agba mgbọ bullet ya ama agwụ for 90 complete 3 months marakwanụ 90 days wụ 3 months egbe eji eji wee egbe anyị bubatara ndị biafra bubatara na biafra land egbe anwa mgbọ nọ n'ime a ga-agba egbe anwa two months e, mgbe echenjibe ewepụbeghị magazine tinye magazine ọzọ magazine etiri etiri n'egbe a mgbọ nọ n'ime ga-alast complete two months before ọ gwụ ndị boko haram repentant boko haram ndị army ndị nigerian gọọmenti were wunye yii ha yunifọm ha na-ekiri na-abụ mmadụ na-eje egbu na-egbu egbu no training nothing ka ị je-eji wee tụnyere ndị dị ka BNG BNG BVG BNL ECN Biafra Warrior Bakassi Warrior ekumeku ebe chika edoziem nọ ọ na-eshi existikwo ọ nwụmago ọ nwụmago hapụkwa ife ha na-ekwu na social media chinasa nworu alagori mmụọ emma powerful anwụgo anwụrụ agara maka ha chọpụtara ụdị ngwa agha ndị biafra nwere ha ekwesịkwu ha ede nonsense ha na-ede buhari na-akwado ịhapụ naijiria any moment now because chief of army staff biafra army staff ga-ebezi na daura na-acommand ihe anyị nwere ede 55 warship n'ime mmiri ha ncha niile ebu ị ma ụdị boat eji ejigharị creek with bọmbụ nọ n'ime can you believe that na biafra nwere bọmbụ a na-akpọ mother bomb m12 15 percent stronger than nke atụrụ na hiroshima na japan otu bọmbụ a si eme o enwee ihe gara abuja a tụọ ya na abuja o kpoburu ya abuja o kponie abuja enu tụkpuo ha n'ime ana bunikwa ha bunikwa enu tụkpuo ha nke ịbụọ nke ịtọ ha eburukwa tụkpuzie ha na nke ịtọ na ana fa nwụsịa ndị sokoto otu a ga-abọmbụ e, etu apikiere ebe a ga-eriri a ga-atụ ofu na abuja tụọ ofu na lagos tụọ ofu na um, adamawa tụọ ofu na kano tụọ ofu na maiduguri sultan of sokoto nọ saudi arabia now as i'm talking to you sultan of sokoto gbana na saudi arabia ya na emir of kano ha na jee gụọ news ọsọ na-eme ugbu a eastern governors anyị anọzi n'ana igbo ha nọ abuja command na-akwado otu ha ga-esi si abuja gbana london ka ike gwụrụ mmadụ unu amazi otu governor of central bank si wee gba ọsọ imagine na ngwa agha biafra nwere kịta karịrị nke ndị russia karịa nke ndị ukraine karịa nke ndị germany karịa nke ndị france karịa nke ndị em, britain america na-arịọ anyị biko ka anyị ghara awaịpụkwa naijiria because ihe anyị chọrọ ime kịta bụ next month anyị ga-elevel naijiria e were naijiria mere manure ebe a na-akọ ugbo ma cow ma cow ma tomato everything anyị mere import anyị ga-eji were ji north were mere ebe a na-akọ ugbo ship bụ ya garba shehu agba n'ọsọ pantami agba n'ọjọ agba n'ọsọ malami na- na- na-etinye resignation ya any moment na-agba ọsọ embassy niine nọ naijiria na-eclose down maka ha nyopụtago ụdị ngwa agha anyị nwere ndị Biafra unu amarọ ife anyị nwere ọ bụrụ unu ma ife anyị nwere unu chọọ unu eje jụọ unu eje gụọ unu eje na Bible gụọ akwụkwọ jụọ onye a na-akpọ Joshua ihe unu na-eme ka Joshua nara eme Joshua na-atụ ụjọ na-ama kpekpekpekpekpekpekpe asị emepe Joshua anya wee fụ trillion trillion trillion soldiers egbe ha bu asị na Chukwu sị ya atụna ụjọ ya jebe ọgụ ọfụkere gbu ha na trumpet na agwara ya gbuo mgbidi Jeriko ruo ala unu amaha that na Biafra buru Israel ụzọ wee bịa deba unu amaha na Biafra bụ the paradise the land of Canaan unu amaha na Biafra bụ ebe e nwere that paradise a na-ekwu okwu the garden of Eden ebe Chineke kere Adam were si na ntụ kpụtara Eve anyị nwa ji aka agha ngwa agha Bia- Biafra nwere even ihe m na-arịọ Chukwu ọ bụ anyị merichaa Nigeria after anyị declarechara anyị declarechara Biafra independent ka anyị mara otu anyị ga-esi mara etu a ga-esi guide ya ngwa agha maka na agaghị eyi uzuzu ha afọ eyi uzu mgbazi oge eziokwu because of ngwa agha anyị nwere ndị Nigeria amarago wee sị na ha ama anụso ndị Nigeria ọgụ mana anyị achọghị ime ka ha mara ka ndị army a nwa Boko Haram ha debere n'ala Igbo ka anyị wee nwudecha ha n'aka anyị ga-eje na barrack nwude ha n'aka anyị ga-enwude ndị governors n'aka anyị ga-enwude ndị House of Assembly n'aka anyị ga-enwude ndị senators n'aka anyị nwude ha n'aka e- ngwa agha ụdọ anyị ụdọ anyị ga-eji were machaa ha n'olu one by one ebe a pakịrị ya n'ime ship 55 warship nọ na nọ n'ime mmiri the whole Nigeria kịta e- ebe nwere from Lagos to Bakassi o senie o zeda ndị army Biafra train nọ n'ime ọfịa unu eje na-ewe unu eji- unu ebidogodu na unu na-ebido kịta unu na-anụ onu Biafra minister of Biafra information minister unu ebido kịta ahụ na-anụ Biafra information minister tibe onye gbu mụba barrack niile ọkụ mụba police niile ọkụ mebe ha ihe ọbụla unu achụte ha aka anyị achọbeghị ibupụta ngwa agha a ka chere ka e declare ya ọ bụrụ na ntị na-egbu gị mara ihe ị ga-eme ntị gị ọ bụrụ na ị bụ onye na-anọ n'iro oge ọbụla mara ihe ị ga-eme because 25th December uh, next month naijiria ihe anyị na-eche naijiria ti ike egwu ọ bụrụ na egwu a na-atụ ụnụ naijiria tii na election nye anyị date ha na-amịgharị ha tie date ha tii ha na date gbam bịanụ fụrụ egaghị anụ ọgụ n'ala igbo anyị achọghị achọ mụ onwe m na-agwa unu ụmụ biafra unu eche gịnị ebe anyị ga-enwe battlefield a ga-anọ nụọ ya bụ agha this time ọ bụrọkwa ka ha- ha ha nụrụ oge nke ojukwu a sị gị na abagana a sị gị na nkpor a sị gị na obosi a sị gị na ọka mba a sị gị a sị enugwu mba o anyị nwa ga-achụ ha chọje ha jee ebe aha nwee na Abuja ka ihe niile ga-agwụ niile ga-ebi ka a ga-anọ nụọ ya bụ ọgụ ị ma ihe 55 warship bụ ngwa agha dị iche iche ị ma ihe a na-akpọ robot bụ bullet ga-agba udo mgbọ complete nine- three months, nine- 90 days three months ọ na-agha mgbọ na-awụ mgbọ

onye anyị na-emere ebere ma ya chọkwa ka okwu okwu bụ ralph uwazuruike because ọsụ ya ajọ anyị mana ọrụ gịtere kwugherie ekwugherie anyị enue ya bụ mother bomb anyị nwere dị 2.5 million mother bomb dị 2.5 million mother bomb anyị nwere dịgoro 2.5 million a tụọ ya earthquake ga-eme ga na-eme n'ebe niile a ga-atụ bọmbụ a year to year ọhịa ya e ji chọọ ka anyị nwee battlefield na biafra land ka anyị nwee na north because atụghara bọmbụ a ebe ọbụla a tụrụ bọmbụ a earthquake ga na-eme ebe ahụ year to year otu o si eme na japan unu amara ka anyị si kwado ọ bụrụ na unu mara ka anyị si kwado ị chọọ ịma ka anyị si kwado bịa n'ọfịs m na zik junction ọka ị ga-afụ flag biafra mana ị na-abịa ọfịs m etikwere ejine anything metal egbe maka e ji remote m pịa remote chekie gị m ji anọ n'ime ọfịs pịa remote chekie ihe dị n'akpa gị ọ bụrụ na i ji weapon akpazie ya na ahụhụ ogbugodu gị ifuga ama ebe m nọ i je abịa ngozi nwa akpa agụ esteti afta Parktonian hotel ka ị na-eje ọnịcha ịma ngozi nwa akpa agụ by right ebe a ka m bi ebi bịata ebe ahụ ị ga-afụ m live adị m atụ ụjọ onye bụ soludo soludo tutu sumọmụ ebiasị m eji akpọ striti ebe m nọ ọ Hope Ụzọdịmma ndị achịta ekwu ọnụ ọ Dave Umahi ọ bụ mm, Ifeanyi Ugwuanyi nwanyị nwanyị nwoke ọ bụ nke a dị n'aga ụsọ mmiri bụ Ifeanyi Okowa Okowa adị ekpuchi ọ dịghị ekpuchi ifu na mbesa ka ọ bụ ka ọ bụ Peter Obi amara lefụtara anyị dịrị eje ka ọ chịa Naijiria na constitution fraud cons- fraud constitution criminal constitution 1999 ndị military ji bọmbụ anyị ga-atụgodu na na- na- atụgodu n'ebe ndị Peter Obi ya na-akwa na warm up ịgbana Canada onye ọbụla nọ na cabal niile na Aso Rock ihe anyị ga-enu 2 mortar bọmbụ na Aso Rock ụtara nu 2 mortar bọmbụ 2 na hedikwọta polis dị na maitama asọkoro niile anyị ga-eji bọmbụ tụrụ ya kuru unu down otu azi kuru down wee na-enye unu infọmeshọn as Biafra infọmeshọn minista bịazienụ wọchị ya ihe anyị ga-emenụ robot m na-agwa gị ya ọ pụta ọ na-eji ka onye senegal na-eji ka ndị awụsa mana ị fụ dimkpa ya maka na ihe o ji gba dimkpa bụ mma dị n'ime ya ube dị n'ime ya barrel bọmbụ nọ n'ime ya ee sword nọ n'ime ya ọ na-agba gị ọ na-asụ gị mma na-egbu gị mma na-ama gị ube ọhịa otu a ka rọbọt a si anụ ọgụ i buru armoured car abịarube ya nso o mesie ike ị fụzie nke bụ nsogbu ama m na wọchị ya muvi i buruzi armoured car na-abịa ebe that rọbọt nọ ị fụzie agwa ya ị ma na ị kpanie ihe ọ ga ife ihe ị ga-anụ na na armoured car mgbe o tisa ya magneto nọ n'ime ebe ọbụla plane na-efefe na ana biafra niile magneto nọ na rọbọt a niile na-adọtụ ya, ha na-ada na- na-anwụsị anyị kwadoro akwado anyị bụ dike

tuonu ha dike odogwu anyị kwadoro akwado a sịkwa sit at home mbakwa unu maka na robọt abụrakwa mmadụ ọ kwa ihe teknọlọji anyị rụbara since a na-ekwu ihe a mana ọ dụgozi ready onye simon ejebe chọọ ịna-asị ya

sit at home rọbọt a nweta gị n'ụzọ ka sit at home ikwe sit at home rọbọt a ga-erilizi na street biafra niile nweta gị ọ nọ na anambra tụọ gị i nweta onwe gị n'imo ọ nọ n'imo tụọ gị i nweta onwe gị na ebonyi steeti ọ nọ na ebonyi tụọ gị i nweta onwe gị na abuja ofu aka mm, ofu aka mm. biafra abịagokweni celebrate kweni biafra celebrate biafra celebrate celebrate maazị nnamdị kanu na ọ dịghị easy ime udo kwuo udo okwu biafra ọ bịa celebrate enu maazị simon ekpa celebrate enu biafra unite celebrate enu Biafra chairman, stakeholder, stakeholder, stakeholder, Biafra worldwide. Celebrate Yenu, information minister, Biafra information minister, Lord Ibe. Ekene m unu, ya mara unu mma esi m the African Union Channel TV ewetara gị ozi a ka eke e nkwụcha emekwere na ị naghị anụ ife na asịsa general election nke pụta rọbọt anyị ga-erilizi na street ga-egbugbu mmadụ anyị enweghịzi time ịchịghị mmadụ onye ọbụla ga-ejide remote bụgodu ndị military e treniri maka ịna-operate ịna-operate remote those robot ha anọgo na warship onye ọbụla na warship na-akụ nri na-akụ diet inegoro m ka ndị otu a ka ha ncha dị

ihe biafra information minista na-ekwu nekwa ọnwụ ili ozu dụkwa gị n'aka gị nikwere onwe gị anyị achọghịkwa ka onye igbo nwụọ anyị achọghị ka onye biafra nwụọ anyị chọrọ ka anyị dị ndụ goribe biafra independent goribe biafra independent next month join kwanụ anyị n'ọgụ gị onye youth gị onye ihe a inweghị egbe egbe dị ndị amị ndị a resign benụ ndị igbo nọ na nigerian military resign kwanụ ndị polisi ndị igbo nọ na polisi ndị naijiria resign ya nụ civil defense ndị igbo nọ na naijiria resign ya nụ air force ndị igbo nọ na nigerian gọọmenti resign ya nụ maka na mother bomb ga-edestroy na rabọt anyị ji ihe ngwa agha anyị ji abịa ihe ga-eme ụnụ ee eh? as I'm talking to you this na every night every night drone na-agagharị na Biafra land niile gaa Edo bata Benue bata Ondo n'ime midnight ị na-arahụ ụra ị ma ama anyị esechana plan road map debe na-eche eh, deti elekshọn naijiria ndị gọvanọ ụdọ ụnụ dụ na-eche ụnụ anyị ga-amanye ụnụ ụdọ mana ụnụ chọọ isevu onwe ụnụ ụnụ mara dị otu gọvanọ of cbn gọvanọ of central bank of nigeria si wee rie mbọ mbọ rikwenụ mbọ mbọ maka na wọtọ wọtọ wọtọ wọtọ ga-abakwasa ụnụ anyị kwadoro kwado karịa rọshia na ukraine anyị kwadoro kwado karịa ọgụ amerịka na afghanistan ọgụ amerịka na japan bọmbụ anyị ga-atụ biafra ga-atụ karịrị bọmbụ a tụrụ na hiroshima japan this time ya mara ụnụ mma